k'a ka nɔw to diɲɛ kɔnɔ hali ka sɔrɔ kira tɛ ala ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ o tigi salen adamadenw mago bɛ a wolo yɔrɔ n'a wolodon ni a ye mun baaraw kɛ la par exemple an ka jamana yan jamana ɲɛmɔgɔ o foti ne hakili la n'i ye ɲininkali kɛ u b'a wolo yɔrɔw f'i ye u b'a ka ekɔli kɛcogo f'i ye a kɛra faama ye cogo min na u b'o f'i ye a sara cogo min na u b'a f'i ye parce que olu ye mɔgɔ ye minnu y'u tɔgɔ to histoire la hali ni ala ko tɛ o tuma na maaba o maaba diɲɛlatigɛ mago b'i wolo yɔrɔ n'i wolo cogo la mais o fɔli o bɛ kalan ekɔli yɛrɛ la k'a fɔ nin président in wolola nin dugu in na a ye nin baara in kɛ yan'a ka sa o bɛ kalan ekɔli yɛrɛ la kilasi yɛrɛ kɔnɔ tableau la o tɛ neni ye ɔ nka sa i fa nkalontigɛla in o bangeli fɔli o kɔni ye neni ye sabu a ma fɛn ɲuman kɛ ka to yan n'a fɔra mɔgɔ b'a nɛni a dɔgɔtɔrɔ n'an bɔra yen mɔgɔ ka maaba bangeni n'i ko k'o ye nɛni ye an bɛ u segin kuranɛ kɔnɔ k'u kafiriya mɔgɔ o mɔgɔ ye ala tɔgɔ ma k'a fɔ ala ye fɛn kɛ min man kan o ye kafirifin yɛrɛ ye nabilayi isa alayhi salam o ka kɔrɔ kira muhamadu ye o nabilayi isa a bange cogo tɛ dɛ a ba y'a kɔnɔ ta cogo min na kuranɛ y'o ɲɛfɔ an ye fo ka ban walahi a ba isa ba a jɔra ni isa kɔnɔbara ye cogo min na kuranɛ y'o fɔ an ye a jiginna cogo min na a kɔrɔ ye isa bangena cogo min na kuranɛ y'a fɔ an ye a bangenen a ba y'a ta k'a d'a kɔ la ka ka na n'a ye dugu kɔnɔ dugulamɔgɔw y'a ni den kunbɛn cogo min na kuranɛ y'o fɔ an ye mais ko mɔgɔ ka maaba bangecogo fɔli man ɲi i da k'o ye neni ye mais ala ye kira dɔ bangecogo fɔ kuranɛ kɔnɔ pewu bɛrɛmakɛ an tɛ dalilu wɛrɛ ɲini mawuludu ko in na ɲɔ tɛ fɛn ma faamu aw tɛ in na fɔlɔ ayi muhamadu bangeni o kɛli ɲɛnajɛ ye o ye kɛlɛ ye nka e den o wololi i ye sagaw faga o la ka mɔgɔw inviter o la i yɛrɛ den dɛ a wolola furu kɔni kɔnɔ o kɛra fɛti ye o a jamumu ye bangeli mɔgɔ o mɔgɔ ye muhamadu bangeni kɛlɛ muhamadu jugu don o formation an b'o olu former yɔrɔ dɔn u bilalen bɛ baara min kama an b'a dɔn sabu olu ka baara fɔlɔ ah. o ye kelen de ye n b'o kayidatu jira silamɛ bɛɛ la serifu usumani madani hayidara kan don o tulo b'a la o kayida kelen de mɔgɔ bɛ sa fɛn o fɛn nɔfɛ min ka bon i bolo don o ye tiɲɛ n'i y'a ye silamɛw y'u ni di alakira ma salalahu alayhi wa salam ka sa a nɔfɛ u dara a la de a tun ka bon u bolo bon ni fɛn ka bon i bolo i bɛ sa a nɔfɛ o tuma na kayidatu amerikiya pour que ka silamɛw bati fo foyi belebele kana ye an bolo n'a fɔra nin fɛn in ka bon dɔrɔn a bɛ fɔ ko haramu k'i y'a bato ko ala kira ni mɔgɔ tɔ bɛɛ ka kan ko n'i ye kira bila yɔrɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ adamadenya ni mɔgɔ tɔw kan k'o ye kafiriya le ye kitabu yɛrɛ b'an bolo minnu ko ka t'i ɲɛ da ala kira kaburu kan ko ani bolisɔn bɛɛ ka kan bilahi bon c'est-à-dire n bɛ fɛ a ka min faamu olu ka baara tɛ kira dama nɔfɛ u ka kɛlɛ in bɛ silamɛya de nɔfɛ n'u sera ka kira bonya ba ci an bolo mɔgɔ min a man bon i bolo a bɛ min fɔ i mago t'a la alahu akbar bilahi an kɛ hali mɔgɔ fila n'u kumana i kɔrɔ min ka bon i bolo o ye min fɔ i ye i b'o de ta tiɲɛ est ce que i y'a faamu kojugu ne fɛ a ka min faamu naam kira naam dafɛn foyi tɛ ala bolo min ka bon a ye naam a ka bon dafɛn bɛɛ ye Ah. a ka fisa dafɛn bɛɛ ye Naam. mɔgɔ o mɔgɔ nisɔndiyara ko a bangena k'a ka sira minɛ ala y'i kunna diya alahu abu lahabi ta ee bɛɛ faamu abu lahabi ye kafiri fin de ye an kɛ mais bilahi ntɛnɛn o ntɛnɛn ntɛnɛn su ani ntɛnɛn tile journée su ni tile 24 heures alahu taala ye o yafa abu lahabi ye jahanamɛ kɔnɔ a ti jeni alahu akbar abu lahabi bɛ jahanamɛ kɔnɔ mais ntɛnɛn su o ntɛnɛn su u b'a bɔ jahanamɛ kɔnɔ a bɛ ntɛnɛn su bɛɛ kɛ k'i lafiya ka ntɛnɛn tile bɛɛ kɛ k'i lafiya a ti don jahanamɛ n'o la pourquoi parce que ala kira bangena ntɛnɛn su kira bangenen alayhi salam jɔnmuso abu lahabi ka jɔnmuso bolila ka n'a fɔ abu lahabi ye a ko abu lahabi n jatigikɛ ko mun don a ko i k'a dɔn i balimakɛ den i balimakɛ muso jiginna a ko n balimakɛ jumɛn a ko abudulayi a ko abudulayi muso jiginna koyi ee a ko a jiginna a ko a ko den kɛra mun a ko den kɛra cɛ ye ee a ko e de bolila ka n'o fɔ ne a ko ko n y'i hɔrɔnya alahu akibaru bilahi e nana mamadu bangenni fɔ ne ye ala n y'i hɔrɔnya alahu akbar wala o la pourquoi cɛ nisɔndiyara ko kira bangena k'a ka jɔnmuso ka hɔrɔnya o la ala yafara kafiri ma a ti jeni ntɛnɛnsu ni jumasu ntɛnɛnsu ni ntɛnɛn tile journée a b'o kɛ k'i lafiya parce que a nisɔndiyara ko kira bangena allahu akbar eh, eh, o tuma na o ye kafiri ye jango anw minnu ko n'ala sɔnna an ye silamɛw de ye o tuma na anw ka nisɔndiya kira bangenni na aw k'o bila o pilasi ɲini lahara bɛ eh, walahi o ye pilasi ye dan t'o la dan t'a la mɔgɔ o mɔgɔ ma nisɔndiya mamadu bangenni na mɔgɔ nana ni fɛn min ye i tɛ se ka nisɔndiya n'o ye balimakɛ balimakɛ n bɛ min f'i ye jaabi la mawuludu ka dalilu min bɛ yen tuguni ka fara nin kan mawuludu kɛli daminɛna a ka ca san kɛmɛ kɔnɔntɔn ye bi mawuludu bɛ kɛ a bɛ san kɛmɛ kɔnɔntɔn bɔ a ka ca o ye mais kitabu si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min ye mawuludu kɛli lagosi min dilanlen ka ca hali san kɛmɛ fila ye o tɛ yen mawuludu bɛ kɛ a ka ca san kɛmɛ kɔnɔntɔn ye bi mawuludu bɛ kɛ mais k'a fɔ mawuludu ti daga kitabu si tɛ ni ko mawuludu ti bɛn ko o kitabu dilanlen bɛ san kɛmɛ fila bɔ o kitabu tɛ yen n'a bɛ n bolo ka na n'a ye a bannen alors c'est tout vraiment kitabu kuranin dilanlenw de don a dilan kun dɔnnen don c'est à dire anw ka farafinw b'u yɛrɛ tromper ko a bɛ kitabu la mais a bɛ kitabu la aw ye kitabu filɛ mun de ni ne yɛrɛ kɔndana sisan hali n'a ka di n ye n b'a fɔ jɛnɛya bi bɛn n b'a dilan k'a kɛ kitabu ye su na sini bɛ k'a ci ka taa imprimerie la u b'a u b'a dilan dɔrɔn k'a kɛ kitabu ye sisan wari dɔrɔn de bɛ kitabu dilan kitabu ti dilan ni dɔwɛrɛ ye wari dɔrɔn de don ni wari b'i bolo hali sini jɛnɛya bi daga i b'a kitabu kɛ ka librairie bɛɛ fa sisan ha bani alors a bɛ kitabu la an mago t'o la o a bɛ kitabu jumɛn na an k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ sariya ka na a da sɛgɛsɛgɛ kan o kan ka wulibaliw tɔmɔ ka bɔ a la k'a tɔ kɛ ji la hafani a walawala a b'a faamu wa kojugu o tuma na an balimakɛ naam e k'i dusu da naam e dusu bɔ ko kana kɛ mawuludu kɛli ye naam baliw bi dɔn an fɛ yan jɛnɛya waralen don yan limanzow bi yan fɛn bɛɛ bi yan an ma wuli ka jɔ nin si la kutuba la ɛɛ fo mawuludu a y'a to o ka kɛ kojugu wa dalilu yɛrɛ min tun bɛ yen ko mawuludu ti kɛ ko haramu don minnu y'a papiye caman a bɛ kɛ olu fɛ yen mɔ san o san a san saba ye ɲinan san o san mawuludu bɛ kɛ maga a bɛ kɛ madina bilahi ni karamɔgɔ ma sɔn a journal b'an bolo yan san o san mawuludu bɛ kɛ maga a bɛ kɛ madina parce que o de ka jugu kunfin ma n'a fɔra ko nin ko in tɛ magan dɔrɔn kunfin kɔni bolo o ye koba ye sa comme olu tɛ magan dɔn f'i ka taa magan i ka magan dɔn bilahi f'i ka taa magan ka magan dɔn n'ala ma fara i kan i bɛ bɔ silamɛya la bilahi mais comme minnu t'a kalama n'a fɔra arabuw ko tan dɔrɔn o y'olu ka ko ko cɛnnen ye ou bien u bɛ taa surakanin dɔ ta

n'a ye arabu yɛrɛ ye wajuli la a ti jɔ k'a lamɛn yɛrɛ bilahi yan kɔni bilahi n m'a fɔ k'u ti tiɲɛ fɔ dɛ mɛ u ka to n'a ye anw ma s'a ma arabu o arabu diɲɛ na hali ni suudu nana yan n'a fɔra ka kuma mikɔrɔ la a tɛna foyi fɔ yan ala ye kelen ye kɔ an y'o dɔn ka sɔrɔ a ma se yan hali ni madina alimami nana yan a tɛna foyi fɔ seli fana ye jɔko naani ye kɔ an y'o dɔn ka sɔrɔ o ma se yan alɔ a kana a yɛrɛ tɔrɔnpe k'u taara arabu dɔ masigɛ ka na k'o bɛna fɔ ala ko ta ala ko min a bɛɛ b'an bolo yan an y'a bɛɛ dɔn bilahi an y'a dɔn ka tɛmɛ arabu caman yɛrɛ kan f'an k'o de faamu na arabuya tɛ o anw de ye kira gɛn ka bɔ makan wa n ko arabuw de don anw de ye sedina usumani faga wa n ko arabuw de don anw de ye sedina umaru faga wa n ko arabuw de don anw de ye ali faga wa n ko arabuw de don anw de ye hasan ni huseni faga wa n ko arabuw de don alɔ a ti ko dɔn sa wa a bɛ faamu de wa a kana a yɛrɛ tɔrɔnpe a ye mawuludu kɛ a b'a jurumuw yafa n'i y'a kɛ ni kira bangeni kanu ye k'a la ala bɛ yafa i ma bilahi ala kira salalahu alayhi wa salam an balimakɛw ka dalilu dɔ ko kira m'a fɔ mɔgɔ si ye ko kira yɛrɛ ma mawuludu fete voilà maaba mɔgɔ wɛrɛ de bɛ maaba ka bonya k'a ye maaba t'a ka bonya kɛ ni kira tun bɛ bɔ sahabaw tun bɛ wuli k'u jɔ a ye kira y'a interdit ko ni ne bɛ bɔ a y'a sigi n'a y'a jɔ n ti bɔ n ko bonya k'a di n'o tɛ kira bɔtɔ i man ka jɔ i kan ka da de k'i fɛɛnɛ bilahi mɛ kira y'o interdit bonya de kama an ka ko dɔn parce que k'a fɔ a man kan n'a ye o tɛ mais dɔ ye ala kira ɲininka alayhi salam a ko kira ma yala eh, don jumɛn ka bon don bɛɛ ye ala bolo ah. ala kira ko cɛ ma a ko juma de ka bon ala bolo don bɛɛ ye ah. a ko kira ma ko ntɛnɛn dun ah. kira ko a ma ne kɔni n bangena o la allahu akbar hey. mamadu don jumɛn ka bon don bɛɛ ye kira ko a tigi ma juma a ko kira ma ntɛnɛn dun kira ko a ma ne kɔni n bangena o la a fɔ kodɔnna o nin kan ka maa bɔ nka fo i ka ta i tigɛ ma ko a kɛ tan o fana ka gɛlɛn dɛ nka mɔgɔ y'o naani de ye n'i y'i ɲɛkɔmi dɔ ye o b'a faamu dɔ t'i ɲɛkɔmi faamu f'i k'a fɔ heyi dɔ bɛ o ti ɲɛkɔmi faamu o ti heyi faamu f'i ka bere ta naaninan f'i ka bere ci o kun n'o tɛ mɔgɔ ye nin naani de ɲɛkɔmi bi dɔ ta ɲɛ pɛrɛnkunna bi dɔ ta ɲɛ bagabagali bi dɔ ta ɲɛ dɔ kɔni f'i ka bere ci a kun o tuma ni kira ko juma de ka bon nka ne kɔni wolola ntɛnɛn o tuma o b'a yir'i la kira tɛna tɛmɛ o kan n'e yɛrɛ ye kodɔnna ye i kan k'o tɔ faamu n bɛ dan ni mawuludukɛlaw ye yan ni y'an bɔ nka ni bida don bida ka ca dɛ kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'a bɛ taa hiji i y'a dɔn a ye hiji ko kelen de kɛ mɛ n'a bɛ taa yumura la a bɛ taa sen de la ani ka yɛlɛ ɲɔgɔmɛw ni so kan mɛ minnu ko ko mawludu ye bida ye ko kira m'a kɛ u b'u kari americain ka avion kɔnɔ yan ka taa maka kira ye donko joli kɛ avion kɔnɔ o fana daminɛna kira ɲɛ na ayi abali wala Allahu akbar Allahu akbar o kumana o la ɲininkali ka ca n bɛ mawuludutigiw bila yan nka n bɛ kelen fɔ a ye n ka nin jaabi in bɛɛ la karamɔgɔw tulo b'a la n'i ye fɛn kelen fɔ nin jaabi ninnu na ala n'a ka kira ma min fɔ ou bien karamɔgɔ min ma jɛn ni min jaabi ye i invitelen don n fɛ n jatigila la sini sɔgɔma i ma sɔn min ma i ka na n'i ka dalilu ye an ka jɛ ka wulibaliw walon ɲɔgɔn na nkalon bɛ bin tiɲɛ bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ n y'a fɔ o y'a bannen o tɛ dɛ n y'a fɔ ni min ma sɔn i invitelen don n jatigila la kosɛbɛ kɛ nɛɛma sira fɛ kuma bi sidɔn de wa an ka kojugu an bɛ mawuludu bila yan pewu y'an bɔ an labɛn bɛ n'ala y'an balo ka san wɛrɛ ta jira an na an bɛn'o kɛ ka tɛmɛ a bɛɛ ka kun ala k'o to an ka an tɛ sira ala an yɛrɛ fɛ bamakɔ ye minnu ko a ti daga a kɛra u bɛɛ ka misiriw kɔnɔ ɲinan u bɛɛ ka misiri y'a tɛ ten ɛɛ ɲininkali filanan lɛtiri fɔlɔ ko yala musow ka sukanseli bi bɛn wa musow ka sukanseli e ka faga tan fam kojugu yala muso ka sukanseli o bɛ bɛn wa a bɛ bɛn a bɛ bɛn muso ka seli su kan sabu sukanseli kɔrɔ foyi t'a la a ye na ala wele a ka yafa su ma kɔ naam walahi muso tafetigi dɔw bɛ ala mago b'u la ka tɛmɛ alimami kan juma na ca siga t'a la allahu akbar wulibali don naam musoya musoya ye fɛnba de ye naam musow bɛ yen Naam. ala mago b'olu la Naam. ka tɛmɛ cɛ ba kɛmɛ kan ca o la naam n'a sɔrɔla musow bɛ se ka taa janajakɛyɔrɔ la an fɛ yan naam ka se ka taa kɔrɔ de na fini don ala n'a ka kira ye min ɲini m'a fɔ fini fin m'a fɔ fini ble hali u ka laadala fini ninnu n'u y'o don ka disa biri k'u kan datugu u bɛ se ka bɔ n'u bɔra o la bi n'u nana janazakɛyɔrɔ la min ɲininen d'u fɛ u ni cɛw kana ɲami ɲɔgɔn na fewu wa u ni cɛw kana sigi muwajaha tête à tête musow filɛ ne filɛ an bɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an n'an bɛ suko la o ti bɛn kosɛbɛ a bani sabu an ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye o kojugu tɛ nka ko b'a kɔ can can janajakɛyɔrɔ ye ala deli yɔrɔ de ye naam ala ti delili minɛ ni dabara ye yan ala bi delili minɛ ni dusukun de ye an bɛ janajakɛyɔrɔ la musow filɛ an filɛ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na naam muso dɔ nan bɛ o bɛ n'i sigi naam dɔ wulitɔ don ka i yɛlɛmɛ naam dɔ bɛ ka kuma dɔ fɛ naam a a cɛw ɲɛ bɛ musow la aha a bɛ ko caman jigin maa kɔnɔ ka ca kalenin dan bɛ cogo min na aha muso in dawoloninw bɛ cogo min na aha nin nunkalanin ka jan Aha. produit kɛ bɛ ka nin jɛ aha ayiwa o filɛliw ni u taamacogow filɛli Mhm. ala ɲɛsiranya foyi t'o la n'i ye dagabana ye a ka d'i ye o ye wulibali ye dɛ an kɛ nege b'a la o an kɛ wulibali don walahi abani ɔhɔ ɔ o la sa ah aw minnu nan bɛ ko a bɛ dugawu kɛ su ye ah walimuso filɛli ye aw mago sa ka ban naam o tumana ala de ɲɛ bɛ dusukun na Ah. hali ni aw ɲɛ tɛ ne na ala ɲɛ bɛ ne na o sa o tumana o bɛ janaja dugawu ko tiɲɛ naam o la ni mara yɔrɔ bɛ musow la tiɲɛ yɛrɛ la u ni cɛw ti ɲaami yɔrɔ min na ah sariya la cɛw musow bɛ se ka taa janaja kɛ n'u taara janaja la u bɛ se ka seli su kan hali bi cɛw kɔfɛ o seli cogo kelen na o tɛ haramuya muso kan nka a bɛ haramuya de ni fitinɛ tɛ se ka duga o kɔrɔ ye ni bilayɔrɔ si tɛ musow la f'u ni cɛw ka ɲaami a bɛ haramuya o kama ni musow tɛ na fana fɔ u ni fini dɔw fini min b'u yɛrɛ forme jira ani u disiw bɔlen ani u kanw bɔlen n'o tɛ se ka bali fiyewu o tuma na muso nali janajakɛyɔrɔ la a bɛ haramu Alahu akibaru. mais ni nin bɛɛ sera ka dafa Aha. a bɛ se ka na janaja kɛ ka seli su kan Alahu akibaru. o ka ɲi yɛrɛ Sayi. balimakɛ i ka ɲininkali y'o ye Naam. sabanan Aha. i ko mɔgɔ min ye muso ɲini a somɔgɔw fɛ Mhm. somɔgɔw dun y'a d'i ma Naam. u y'i ka silamɛya sɛgɛsɛgɛ o y'a sɔrɔ i ye silamɛ ye Aha. ka muso d'i ma o tumana muso dila i ma sa yanni furu ka siri ayiwa i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na o tumana fɔ a ye den sɔrɔ o la o tumana ko yala o den o ka kiiti ye jumɛn ye balimakɛ n'a sɔrɔla i ye muso ɲini a somɔgɔw fɛ u k'i ma furufɛn ye waa duuru ye i k'i sɔnna i ye waa kelen sara k'a fɔ u k'a tɔ juru don i la walima i ye waa duuru bɛɛ sara walima i k'u ma u k'a bɛɛ juru don i la n'ala sɔnna i b'a sara u yɛrɛ jɛna n'o ye o tuma na k'a fɔ an jɛna an ye den d'i ma que ça soit i ye furu wari sara ah. walima i m'a sara mais en tout cas a da fɔra i ye i jɛna n'a ye i n'u bɛnn'a kan u ye den d'i ma o kan yanni furu sirili cɛ den min mana sɔrɔ i ni muso cɛ o ye halala ye sabu seɲɔgɔnma bɛ daga cɛ ni muso cɛ ni somɔgɔw ko dɔrɔn an jɛna n'a ye k'an den d'i ma i yɛrɛ ko n y'a den minɛ o la hali ni furu ma siri fɔlɔ n'i kɔrɔtɔlen don ayiwa gɛrɛ ɲɔgɔn na tɛ haramu yɔrɔ nin yɔrɔ kuma cayara dɛ nin ja bɛ mɔgɔ ye balik balik naam ayiwa an balimakɛ ka ɲininkali naaninan an balimakɛ ko mɔgɔ ka lahala ye jumɛn ye muso min a ma sɔn furu ma a tuubira ka taa ala ma k'a fɔ c'est à dire ne tɛ furu cɛ ma ne tɛ furu c'est à dire muso in ma sɔn ka furu nka an balimakɛ ko k'a tuubira ka taa ala ma bɔn ko o kanseli bɛ cogo di n'o sara ko ka sɔrɔ a dun bana ka furu muso min banna furu ma k'ale tɛ furu cɛ ma sariya la min ka gɛlɛn n'a bɛ jɛnɛya kɛ don n'o tɛ ni muso ko ne tɛ furu cɛ ma wa ne tɛ jɛnɛya kɛ sariya la o ye muminatu dafalen ye tɔhiratu yɛrɛ ta n'a sara mɔgɔ si t'a kɔn alijinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔla mumini don furuli tɛ maa don alijinɛ na furubaliya tɛ maa don janɛmɛ na jɛnɛya de bɛ maa don janɛmɛ na bɔn silamɛya bolo muso kuma dɔ la maa ye s'i yɛrɛ la kuma dɔ la kuma ye se mɔgɔ yɛrɛ la an dan t'i la kosɛbɛ n'i ko i tɛ furu i man'i muɲu cogo o cogo sitanɛ bɔyɔrɔ ka ca a kana n'i da don kuma na don dɔ la k'i ka muɲu kɔrɔbɔ dɛ n'o kɛra i ka baara ɲumanw bɛna tiɲɛ ala bolo o de la an ka kira y'an su ko an ka furu kɛ furu yɛrɛ sura ka kɛ an ka ka an ka an su ka kɛ furu kan ka furu su ka kɛ an ka furu kɛ jɛnɛya de kana kɛ n'o tɛ kɔrɔ foyi tɛ furu la kɔrɔ min n'o ye alijinɛ don sira ye fɔ jɛnɛya dabilali dama jɛnɛya dabilali dama alors muso dama min bɛ furu la bi diɲɛ na olu bɛ jɛnɛya min kɛ muso ganaw bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ wa. aa ah, bada o ka ca naam. i y'a faamu de wa. kojugu. o tuma na cɛ an balimakɛ ka jaabi filɛ. muso min n'i ko i ti furu cɛ ma. naam. n'i ma jɛnɛya kɛ fiyewu. naam. foyi t'i ni alijinɛ cɛ i salen kɔ n'i ye silamɛ ye. a ah, banni. o y'o bannen ye. aa ah, kɛ faamu na o. cɛ fana bɛ ten. naam. ɲininkali duurunan. n balimakɛ ko ko eh, ayidara i bɛ mun fɔ dajalu nali la c'est à dire ko n balimakɛ n bɛ hakɛto ɲini a fɛ quoi n y'i ka lɛtiri daminɛ ni jaabi in dɔrɔn de ye i ye kuma minnu fɔ lɛtiri ɲɛfɛ n y'a bɛɛ ye quoi a diyara n ye fana c'est à dire dugawu si tɛ yen ani kuma ɲuman si tɛ yen a ma min bila a ka lɛtiri ɲɛfɛ ne ye quoi n'o ye quoi mais c'est pas la peine pour que waati ka surunya dɔrɔn n y'i ka jaabi de ta n'o tɛ n y'i ka bonya ninnu ye sara bɛ ala bolo a ka ɲininkali duurunan an'a ka ɲininkali laban a ko ayidara i bɛ mun fɔ dajalu nali kan de diɲɛ laban na ani isa jiginni ka na dajalu faga i bɛ mun fɔ o kan parce que hadisa caman de bɛ yen naam hadisa minnu nana n'a ye naam i n'a fɔ ibnu umar ka hadisa naam ani ibnu ɛɛ eh, ani anasu ibnu maliki ka hadisa naam ani nawa naw nawasu ibnu sama'an aha o ka kumaw naam ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ naam camanw nana Aha. o tuma na masihu dajali nali kan k'a fɔ isa de bɛna jigin naam ka n'a faga aha tuma na a ko a ka kuma laban na sa a ko ayidara i ka hakilila ye jumɛn ye o la a ɲɛ na bon eh, n balimakɛ fɛn min n'a fɔ masi dajali ko an bɛ se ka dakurunya dɔɔnin fɔ o la ten mais isa ko min ka di ne ye dɔnnibaw a bɛ o bɛ o mago bɛ mun na kasa de la quoi fo dɔnnibaw ka sigi ka hakili caman di ɲɔgɔn ma isa jiginni n'a jiginbaliya la o mago bɛ waati min na o ka jan dɔɔnin kalanyɔrɔ t'an pɛrimɛti o la mais n bɛ sira d'i ma n'a sɔrɔla a t'i degun n'i lafiyara i ka se n bara an ka jɛ ka kuma a kan parce que ni ne bɛ kuma yan dɔrɔn ne bɛ n ka dalilu de di quoi bon o la nin ɲɔgɔnna na o t'a bɔ fo e min ɲɛ na a bɛ jigin ne ni e de ka kuma e bɛna n'i ka dalilu ye min b'o wuli ka bɔ yen ne b'o k'i kun o tuma na o la faamu bɛ sɔrɔ sarima faamu mais n'a fɔra ne kelen k'a fɔ ten e ti yan ka na ni dalilu ye a ka gɛlɛn dalilu minnu b'e bolo i dalen b'u la quoi bon o la n bi i ye min fɔ dajalu ko kan dajalu bɛ hadisa caman na a ti kun kamiyɔn yɛrɛ kɔnɔ a kitabu k'a fɔ kafiri ɲɛ kelen dɔ bɛ na diɲɛ laban na kɔni mais kafiri ɲɛ kelen ko in filɛyɔrɔ caman de b'a la hadisa in kɔni sabu ka d'a kan n'i ye bukari yɛrɛ kɔnɔna lajɛ kafiri ɲɛ kelen u tun bɛ mɔgɔ dɔ jira maka yen k'o de ye dajalu yɛrɛ ye hali bukari ko ten cɛ dɔ tun bɛ maka u tun ko k'o de ye dajalu ye ibnu sayyad allahu akbar u tun b'o wele de ko dajal ɔ o ma kɛ dajalu ye bilen ɔ kabini o tuma sa fo sisan

fɛn minnu ye karamɔgɔ niyɔrɔ dama ye naam o man ɲi kɛnɛ kan kosɛbɛ sa n'o tɛ dajalu ka hadisa Aha. e k'a lajɛ ban bukari bɛ min f'i y'a la naam ani ani isaw bɛ caman f'i y'a la Aha. ko ni dajalu jiginna jamana laban na naam a bɛna ko caman kɛ sa a fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ taamasiyɛn kɛ u ka kaburuw kan naam ko dajalu bɛna a ka bere turu o kaburu kan k'a fɔ su ka wuli ko su ɲɛnama bɛ wuli ka tugu a kɔ sa ka fara a kan naamu ka silamɛw kɛlɛ a mana ka bere turu kaburu o kaburu kan o su ɲɛnama bi wuli ka tugu a kɔ o bɛ kɛ kafiri dɔ ye ne b'i ɲininka yan ne m'a fɔ hadisa ye nkalon ye dɛ nka ne ko ne ni e yɛrɛ de k'a lajɛ ni hakili ye dɔrɔn ne ko mɔgɔ min sara ka ala bato ka kɛ mumini ye ka sa ala dɔn kan o kaburu dajalu ka tila k'o su wuli ka sɔrɔ ala dun y'a fɔ yasini kɔnɔ ko min mana sa ka ban e tɛ na yan bilen Allahu akbar kuranɛ aya yasini kɔnɔ naam yasini ko naam ni minnu taara olu tɛ na bilen e, mɛ kuranɛ ko ni minnu taara olu tɛ na bilen mɛ kafiri dɔ bɛ na silamɛ yɛrɛ tɛ fɔ kafiri o bɛ su ɲɛnamaya k'o wuli ka tila ka na o bila diɲɛ kura la o ka na sa kunangoya kan kun Kuranɛ dun ni minnu taara u tɛ na bilen balimakɛ an bɛ kuranɛ ni hadisa in bila min hali bi ne ma fɔ nkalon don dɛ an k'a lajɛ tuguni dɛ ko cɛ in mhm. ni dajalu nana mhm. a bɛna adamadenw minɛ minnu mana ban a ka sira la a b'i ɲɛnama minɛ k'i kan tigɛ ah. k'i sogo tigɛ tigɛ k'a bila par morceau k'a yira bɛɛ la bɛɛ bi a tigi salen ye a sogo bɛɛ ye morceau morceau ye ko a bɛ tila k'a fɔ a y'a fara ɲɔgɔn kan ko n'u y'a fara ɲɔgɔn kan k'a b'a fɔ su ma wuli k'o yɔrɔ bɛɛ ko a tigi ɲɛnama bɛ wuli ka jɔ f'a bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ma ne tɛ ala ye wa k'o yɔrɔ la mɔgɔ bɛɛ bɛ kafiriya ko ala don an balimakɛ e k'o yɔrɔ in lajɛ sa mɔgɔ min bɛ su ɲɛnamaya o man jan alaya la koyi o bɛ ten ne hakili la o mugujiza dira isa de ma o baara kɛra o banna mɛ kafiri yɛrɛ kafiri min ko ala tɛ o ka se ka na su ɲɛnamaya aa n balimakɛ an k'a lajɛ kosɛbɛ an k'a lajɛ kosɛbɛ hadisa in ne m'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ nka ne ni e k'a filɛ dɔɔni ten bɔn mɛ min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ ye kun u ko ko isa de bɛ jigin ka n'a faga nabila isa k'o de bɛna dajalu faga eh? aa o y'an kamanagan balimakɛ an kana sɔn o ka kɛ dɛ ni dajalu bɔra an k'a faga yanni isa ka na n'o tɛ ni isa nana a faga ee an bɛɛ bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ mun na an ka kira tɛ isa ye isa ma ci anw ma muhamadu de kira anw ma muhamadu y'a ka sariya bɛɛ di an ma kaban wa kuranɛ yɛrɛ ko ko sariya dafara fɛn ti fara a kan fɛn ti bɔ a la k'a y'an bolo nin ye balimakɛ o de filɛ ne ni e bolo o tuma na ni kafiri nana anw muhamadu mantɔn cɛla ni anw muhamadu mantɔnw dɛsɛra k'o kafiri bɔ yen fo kira wɛrɛ de ka na kira min yɛrɛ y'a dama kira ye o de ka na anw ka kira ka tile la ka na anw ka kafiri faga an yɛrɛ dɛsɛra k' an ka kafiri faga kira wɛrɛ nana o faga e bɛ mun fɔ o tuma an y'an ka sira bila de an banna an ka kira la baara don dɛ balimakɛ an kana sɔn kira wɛrɛ ka na an jugu faga yan an yɛrɛ k'an jija k'an jugu faga mais a bɛ ne kamana gan i yɛrɛ ka ɲininkali la k'a fɔra isa de bɛna a faga mais o min bɛ ne kabakoya o yɔrɔ in na kosɛbɛ isa tɔgɔ caman bi yan naam olu si tɛna se k'a faga aha o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ isa jumɛn de bɛna a faga naam o tuma na kitabu ye min d'a ma o tɛ isa bunu mariyama ye wa angɛ mariyama den isa aha ne hakili la isa tun ye kira de ye aha nabi ɲuman don naam kira dama tɛ dɛ Mhm. bali ulul azmi dɔ de don mina rusul ala ka kiraba minnu tɛmɛna dɛ naam kiraba u bɛ damadɔ jate a la dɔw ko wolonwula dɔw b'a caya o ye ala ka kira kɛmɛ saba ni tan ni saba la ala ye kira damadɔ tɔmɔ olu la k'o kiraw de ye kirabaw ye isa bɛ o kiraw la ka dɔn o ye kiraya nimɔrɔ dan ye dɛ min b'a la ko o de bɛna dajalu faga mais anw ka kuranɛ c'est-à-dire n balimakɛ n bɛ ka jaabi min d'i ma n tɛ k'i ka kuma jaabi dɛ n bɛ ka dayɛlɛli dɔ de kɛ e ni ne fila bɛɛ ye an ka fenêtre in lajɛ kosɛbɛ n bi quoi n b'a fɛ ka dayɛlɛli dɔ de kɛ aw ni ne bɛɛ ka jɛ ka fenêtre in dayɛlɛ ka ɲɛ pour que an ka se k'a dɔn an bɛ min fɔ anw ka kuranɛ ko silamɛw ka kuranɛ ko muhamadu kɔni kɔfɛ ko kira wɛrɛ tɛna diɲɛ kɔnɔ yan silamɛw ka kuranɛ ko ko muhamadu de ye nabi ɲuman laban ye kuranɛ ko ten mais nabilayi isa o ye kira yɛrɛ de aha k'o bina diɲɛ laban na na'am mais o tuma na ni isa nana diɲɛ laban na kuranɛ ko kira wɛrɛ tɛ kira kɔ o tuma na an bɛ kuranɛ ta k'a bila min allahu akbar wa i bilayɔrɔ dɔ sɔrɔla a la an balimaw y'an jaabi ye ko non an m'a faamu o nka an bɛ faamu de ɲini u ko isa bina koyi mais a kiralama tɛna dɛ n'a bɛ na kira tɛ bilen nabi ɲuman tɛ bilen o y'an kamana gan isa ka na nin kira ba in o ka na diɲɛ kɔnɔ a dun ma sa fɔlɔ a ko ten ni mɔgɔ sara yɛlɛma bɛ se ka jigin ka ko la nka ala y'a ci ka na kira don a yɛlɛnna ka taa ala yɔrɔ a ka tila ka jigin ka na diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ kiraya la kira tɛ bilen nabi ɲuman tɛ bilen bɔn an bɛ ɲininkali kɛ o tuma na mun donn'a ni ala cɛ N'ala y'a bɔ kiraya la kiraya ye bonyaba de n'ala y'a d'i ma a man kan k'a minɛ munna ala ye kiraya nabi ɲumanya bɔ isa la mun na en tout cas ko a minɛn'a la bɔn an sɔnna an sɔnna o bɛɛ ma bɔn mɛ min y'an kamana gan ni isa nana nabi ɲuman tɛ bilen kira tɛ bilen o t'a o t'a bɔlen y'a bɛɛ la sa o t'a kɛlen simple isa o la a n'an bɛɛ ka kan parce que anw fana tɛ kira an tɛ nabi ɲuman an ni isa bɛɛ kɛɲɛna sa dɛ bɔn isa bɛna sa o kan bɔn n'a sara o kan kira tɛ nabi ɲuman tɛ lahara kira bɛɛ de b'a ka jama perezante o tuma na jɔnni bɛna taa isa ka jama perezante parce que a sabali bɔra kiraya la alahu akubar ha dɔgɔtɔrɔ naam a sabali bɔra kiraya la alahu akubar nka o fana o m'an kamana gan kojugu n'a nana ko kira tɛ nabi ɲuman tɛ mɛ bukari ninnu ni musilimu ko ko n'a nana a bɛna jɛ faga n'a nana a bɛna yira kerecɛnw na ani yahudiyaw la k'a fɔ olu filila u bɛ sira min kan o ye galon sira ye k'a bɛna muhamadu de ka sira yira olu la simple isa n'a nana ka mɔgɔw wele ka na ala ma o ye kiraya baara de ye wa o ye mun baara de ye ka mɔgɔw wele ka na ala ma o tumana kira kiraw kira mun kama ka mɔgɔw wele n'a nana simple a tila ka kɛ mɔgɔ welela ye ka sira yir'u la o simpleya yɔrɔ bɛ min tuguni o tumana kiraya labanna n'ale de ta ye sa dɛ lamɛnw an ka kow sɛgɛsɛgɛ an kana kow ta fɔ a bɛ papiye la an kana kow ta fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ an ti bɔ a kan naamu an k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ an kana na k'an yɛrɛ ma jugu ye Allahu akbar. Kariba Bambi. Kojugu. ni isa nana k'a bɛna nisɔngɔ minɛ interdit mɛ ala kira de ye nisɔngɔ minɛ don silamɛya la comment isa bɛna kira fatulen kɔ kira y'o min don a la k'o walaki k'a bɔ a la sahihu bukari sahihu bukari aw tulo b'a la aw tulo b'a la wa yada'ul jiziya nisɔngɔ minɛ a b'o interdit mɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ kira ma imma mannun aw fida Mamadu ne yafara i ma n'i ye mɔgɔ kafiri min minɛ i ka yafa ma k'a bila walima i ka a k'a yɛrɛ kunmabɔ wari sara nisɔngɔ minɛ kuranɛ y'o daga kira ye ah. wa kira tun bɛ kafiriw ka nisɔngɔ minɛ k'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ komi ni isa nana ko a bɛ nisɔngɔ minɛ interdit ah. kira ye min don diinɛ na isa bɛna o bɔ a la mɛ aw ko ko kira tɛ nabi ɲuman tɛ alahu akubar an b'o o kuma bila ni alahu akubar a bani voilà o gɛlɛyara sa ne bɛ min fɛ wa n balimakɛ hali bi an ka ko ye sɛgɛsɛgɛ Hayidara e ka jaabi ye jumɛn ye cɛ ka kuma na ayi ne ka jaabi ye min ye cɛ ka kuma na ne ni cɛ ka an ɲɛ da nin wo ninnu na an k'o lajɛ kosɛbɛ dɛ o tuma na an bɛɛ bi jaabinin dɔ sɔrɔ ka d'an yɛrɛ ma yanni an ka jɛ ka sigi ka kuma n bɛ dan yan a bɛ faamu an balimakɛ filanan ka ɲininkali an da a teliya teliya n'o tɛ n'an dara ta a tɛ ja dɛ naam an balimakɛ o fana ka ɲininkali fɔlɔ o ye ko est ce que a bɛ bɛn an ka mawuludu fêter hakili la an tɛmɛn'o kan sisan ko est ce que a bɛ bɛn silamɛ k'a boji di wa. naam naam. ɛɛ n balimakɛ n balimakɛ ka ɲininkali jaabi filɛ. komi an ye mawuludu jaabi ka ban ko est ce que a bɛ bɛn silamɛ silamɛ k'a boji di. naam ko o sara ye mun ye. ɛɛ n balimakɛ silamɛ ni silamɛ min y'a boji bila. naam. suna suna labato kama naam i b'a baraji sɔrɔ tiɲɛ nka ni mɔgɔ min y'a ta di naam i ti jurumu sɔrɔ Aha. nka min y'a bila kɔni aha suna labatoli kama Aha. o bɛ suna labatoli baraji sɔrɔ tiɲɛ sabu kira ko an k'an bosi bila k'ale ladege Naam. sabu bosi man di setanɛ ye Aha. n'i bosi bonyana dɔrɔn a man di setanɛ ye Alahu. i b'o kɔlɔsi se bɛ muso o muso ye u tɛ bosi fɛ n'i bosi ja dɔrɔn i tɛ dɔ bɔ nin na o tuma i b'a di danugu de ka di muso ye. amani alahu akbar amani awara awara aha. sariya ma faamu kojugu ɔ an balimakɛ ka jaabi ye n'a bɛ faamu kɔni en tout cas an bɛ min fɔ a ye en tout cas bosi bilali kira y'a fɔ suna ladege kama ɔ n'i y'i bosi bila o t'a dama ye dɛ n'i y'i yɛrɛ kɛ kira ɲɔgɔnna ye. i jija i k'a tɔ dafa sa dɛ bosi bilalen i disi kan haramu nafolo diturunu ma na o cɛ ka jugu dɛ bosi bilalen i disi kan walimuso dɛnni na kun o cɛ ka jugu dɛ n'i y'i bosi bila i disi kan ko i kɛra silamɛ ye i jija i jogo tɔ ka dafa sa nka jaabi surumani ye min ye n'i y'i bosi bila suna labato kama i b'a baraji sɔrɔ ni min y'a ta di jurumu t'a la hali n'i y'i bonbon tigɛ ka bɔ i la foyi t'a la tɛ ala fɛ dɔrɔn alahu akbar ta an balimakɛ ka ɲininkali tɔ ko est ce que a bɛ bɛn silamɛ ka i tɔgɔ silamɛ ka silamɛ tɔgɔ sɛbɛn kaburu kan wa est ce que o bɛ bɛn n'a tigi fatura walima a ka kuranɛ aya dɔ sɛbɛn a kan walima a ka sɔli ala nabi dɔ sɛbɛn kaburu kan est ce que o bɛ bɛn wa walima a ka kaburu c'est à dire ka kaburu dilan k'a jɔ quoi k'a jɔ hali n'a jɔli man bon quoi pour que kaburu kana na bin quoi bon eh, an balimakɛ an min fɔ la eh, mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛnni kaburu kan en tout cas u y'a kɔn ko sabu ni dajali nana ko a b'a tigiw lawuli ka fara a yɛrɛ kan n'o tɛ n'a bɔra o la u ma juguman y'a la alakira kɔni ye taamasiyɛn bila kaburu la parce que Usumani bun Mazɔn sa don alakira y'a su don a tilala minkɛ alayhi salam a ye gabakuru ta a ko n bɛ nin farakuru in bila nin cɛ in kun yanfan fɛ a dun kana fili a yɔrɔ ma a dɔgɔtɔrɔ o la an b'a fɔ dɔrɔn taamasiyɛn bilali kaburu la an ma baasi y'o la nka sɛbɛnni kɔni u y'an lajɔ o la masihu dajali ko kama i ye ɲininkali kɛ ko yala isa jiginni ye tiɲɛ ye de wa ɔ komi an ye dɔ fɔ o la sisan ayiwa an bɛɛ b'a an hakili ta ni ka segin o jaabi la yanni an ka ɲɔgɔn ye ayiwa an balimakɛ ka lɛtiri ko yala ni un million ɲɔgɔnna b'i bolo i ti baara kɛ n'a ye a bilalen b'i fɛ kɛsu kɔnɔ ten ko tari jagabɔ wajibiyalen de y'i kan a la wa n balimakɛ ni un million ɲɔgɔnna b'i bolo ni i tɛ baara kɛ n'a ye i tɛ jago kɛ n'a ye i tɛ foyi kɛ fo a maralen don ten jaga tɛ wajibiya o la ni jaga wajibiyara nafolo la baara tɛ kɛ nafolo min na jaga bɛ nafolo dun k'a ban pewu o tuma na jaga tɛ wajibiya nafolo encaissélen la ala sago i sago. bon eh, bon an balimakɛ i ka nin ɲininkali in janyana dɔɔni parce que explication b'a la détail ko yala eh, furu forcé furu jagoyalen ko tari o bɛ daga silamɛya la wa i fa k'i wajibiya ka muso d'i ma ou bien ka muso wajibiya ka di cɛ ma se tɛ cɛ min ye o n'a ɲɔgɔnna ko est ce que o bɛ bɛn bon komi a ka détail ka ca mais n b'o dɔrɔn ta quoi wa bon furu wajibiyalen a man kan a ka kan fa k'a lajɛ o tuma na ni denkɛ ko a bɛ muso min fɛ a k'o ɲinin a ye nka ka muso di denkɛ ma a tɛ min fɛ sariya la o tɛ bɛn sabu ka d'a kan olu fila de bɛ taa ɲininka ɲɔgɔn na lahara ɔ n'a y'u di ɲɔgɔn ma n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ u kana na ɲɔgɔn tɔɲɔ o ɲɛsiranya kama denkɛ ɲininka k'a ka choix kɛ wa denmuso fana sariya silamɛw ma bɛn kelen kan quoi u ko denmuso a man ka wajibi ka furu a ka kan ka jira a la n'a bɛ cɛ in fɛ ah. komi a man ka wajibi dɔw ko denmuso min ma kalan an ka laada la denmuso tɛ min ma kalan ka jama ah. ko o furuli cɛ ma a yɛrɛw b'a a miiri a ka hɛrɛ bɛ min ka furu la ko a bɛ se ka wajibiya ka di o ma parce que denmuso n'i k'a ɲɛni n'a cɛni dɔn a bɛ se ka ban cɛ dɔ la ka sɔrɔ a ka hɛrɛ b'o de la a bɛ girin cɛ dɔ nɔfɛ o ye cogo ni kama ten ka sɔrɔ a ka hɛrɛ t'o la o tumana bangebaaw b'a lajɛ den min ma kalan a ka kan ni cɛ min ye k'a forcer ka don o la o tɛ haramuya mais min y'a kalan kɛ ka ko faamu o ka ko bɛ se ka to a yɛrɛ bolo a k'a ka so a fɛ ka to i sago i ye ɲininkali kɛ ko bolokoli koɲɛ bɛ cogo di ko parce que ko a y'a lamɛn arajo ni telew ni yamarumafɛnw na c'est à dire ko en tout cas information dira aw ma sisan sisan an bɛ fɛ k'a fɔ ko bolokoli man kan quoi k'a fɔ ko ni muso bolokola dɔrɔn k' a bɛ kɛ sababu ye k' a bɛ kɛ sababu ye ka ayiwa a ka lazatu dɔgɔya ani cɛ cɛ la quoi bon o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw quoi bon u b'a fɔ parce que o tɛ yan dama ye hali mali yɛrɛ la yan tele yɛrɛ ye a ka jɛnatigɛ kun bɛn a ma ani arajow k'a fɔ ko ko muso bolokoli man kan ka kɛ fiyewu bon an wulila ka jɔ k'a k'o sɛgɛsɛgɛ ka nkalon kɛ silamɛw tɛgɛ k'a fɔ ko ni muso bolokola ko tetanɔsi bɛ se k'a minɛ ko ni muso bolokola ko a bɛ se k'a ka denko bali ko tuma na ni muso bolokola a bɛ se k'a ni cɛ cɛ nege dɔgɔya u ye nin bɛɛ fɔ mais nin bɛɛ nkalon u mago bɛ kelen dɔrɔn de la farajɛw tel que faransi yɛrɛ olu tɛ fɛ fiyewu jɛnɛya ka dabila parce que ni jɛnɛya dabilala dɔrɔn tu sais olu bɛ bin de parce que olu ka hɛrɛ bɛɛ bɛ jɛnɛya ka ɲɛtaa de la hali préservatif min filɛ nin ye ni o ye condom protecteur ye ko manani nin bɛɛ dilannen don jagokɛ siraw de kama ka nkalonbaw tigɛ dɔrɔn jɛnɛya ka taa ɲɛ olu ka wari sɔrɔ mais anw bɛ sunɔgɔ la an t'a kalama diinɛ tiɲɛnaw don sariya la ala kira salala salam a ma bolokoli fila si kɛ wajibi ye n bɛ fɛ a ka min faamu ni cɛ min bolokora a ɲɛna kɛ i ye suna labato ni muso min bolokora a ɲɛna i ye suna labato mais ni cɛ min ko ne ti boloko muso min fana ko ne ti boloko a fila bɛɛ ye silamɛ ɲumanw de ye a bɛɛ ye muminw de ye bolokoli ti maa surunya ala la bolokobaliya tɛ mɔgɔ janya ala la mais n bɛ fɛ cɛ ni muso bɛɛ mais n bɛ fɛ a ka min faamu dɔrɔn bolokoli a ka ɲi cɛ ma komi a ka ɲi muso ma kodɔn bɛɛ nana n'a ye o la muso bolokoli min ɲininen don bolokolikɛla fɛ ne ye hakɛto ɲini an balakaw fɛ min ɲininen don bolokolikɛla fɛ n'i ma ɲɛ i bɛ muso dennin boloko i kana a boloko ka jigin dugu ma kojugu i b'a lajɛ k'a ta hakɛnin dɔ la sanfɛ a tɛ jigin kojugu n'a jiginna kojugu o bɛ kɛ sababu ye tiɲɛ na ka nege dɔgɔya muso la mais n'a tora yen a ma boloko muso minnu ma boloko olu de mago bɛ cɛko la segɔni o segɔni kalan bɛɛ nana ni o ye o la an ka kira ma foyi kɛ kunfɛ wa cɛ yɛrɛw bɛ ten cɛ o cɛ ma boloko o nege ka bon kojugu ka tɛmɛ cɛ bolokolen kan an bɛɛ b'o dɔn quoi o la vraiment a kan'u labato o la a y'a a denw boloko cɛw ni musow bolokoli saniya don ka bɔ nɔgɔ la wa a bɛ mɔgɔ nege dɔgɔya fana kalan bɛna na n'a ye mɛ k'a fɔ n'i ye muso boloko k'a bɛ se k'a ka denko bali n bɛ ziiri ye wa filani wolola ninnu ɲininka n'u ma boloko u ka hakɛ to o bolo kura kɛ Allahu akbar alors n tɛ naganagakan ye an kɛ tubabuw ka halakikanw de don balimakɛ o ti minɛ bolokoli n'a ka di i ye i b'a kɛ n'a man di i b'a to yen a t'i bɔ silamɛya la mɛ a kɛli de ka ɲi Tiɲɛ. sabu o de bɛ an dɛmɛ ka jɛnɛya bɔ an na pewu Tiɲɛ. wulibali don Naam. Aha. bɔn a ye min ɲini ko an ka kuma mɔgɔw fɛ parce que ko mɔgɔw mago tɛ kalandenw ka kuma na ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ko hali n'u tɛ fɛn dɔn ko ni kalandenw ye min fɔ k'u b'a fɔ e tɛ foyi ye o tuma na k'u bɛ ɲɛmɔgɔw de ka kuma minɛ ka sɔrɔ olu tɛ foyi yɛrɛ dɔn ayiwa ko fana ko wa fana n'i donna marasa n'u y'u don kalanw na hali u bɛna dɔ faamu tuma min na u somɔgɔw bɛ sin k'u sama ka bɔ kalan na ten ka t'u bila baaraw la k'u dɔgɔya ko i tɛ foyi ɲɛ i bɛ du kɔnɔ yan i tɛ foyi ɲɛ de k'u b'u bɔ kalanw na ten ka t'u don baaraw la ko mɛ ko ka sɔrɔ min yɛrɛ bɛ ekɔli la k'u tɛ foyi fɔ olu ma ko olu kɔni bɛ ekɔli kɛ fo ka ekɔli ban u ni diplɔmu bɛ na u ti baara sɔrɔ u ti foyi fɔ olu ma mɛ olu minnu kɔni n bɛ kalan de la fɛn bɛɛ bɛ da olu de kan oui c'est vrai parce que minnu bɛ ekɔliw la olu bilalen don diɲɛɲini siraw de kan ani fɛnw ɔ a tɔw e ta ye lahara ko ye o tɔnɔ tɛ sɔrɔ yan i ma man di ɔ nka ne hakili la an karamɔgɔ ye nɔgɔyali don o la kaban ni ala sɔnna usitazu ka mɛdarisa ne hakili la ekɔli diplɔmu di sɔrɔ la cogo min na arabu diplôme bɛ sɔrɔ la ten ɔ ne hakili la sisan mɛdarisaw dala farala an kan an yɛrɛ bɛna bɔ maaninya la sa ɔ ni arabukan ni tubabukan in n'a fila bɛɛ sera ka sidɔn ka jɔyɔrɔba sɔrɔ u la alihamudulilayi o ye wulibali ye dɛ ɔ nka k'a fɔ k'i den don bulonkɔnɔkalan na ou bien k'i den don marasa la ko a bɛ a bɛ ala dɔn o ye yɛlɛko kumaw de ye kari i m'a faamu dɛ arabukan ti maa kɛ ka ala dɔn tubabukan ti maa kafiriya n'a y'a lajɛ ni kuranɛ datugura an bɛ fɔlɔ ka kitabu min ta bukari don sahih bukari an k'a tigi lajɛ arabu tɛ o tile kelen a ma tile kelen kɛ arabuya la mɛ diɲɛ arabuw bɛɛ sirilen b'ale la walima diɲɛ silamɛya bɛɛ sirilen bɛ bukari la kari i m'a faamu bukari ye irisi de ye u ka jamana ye bukara ye a bɛ irisi jamana na yen kari i m'a faamu arabu tɛ kanko tɛ o n bɛ ala fɛ o dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ se k'i den don ekɔli la a b'a si bɛɛ kɛ ekɔli la mɛ o bɛ tila ka na kɛ ala fɛ ka sira ala ɲɛ mɛ an balimakɛ dɔ taara ne fɛ yen surɔ waajuli bannen kɔ yan ivoirien de don yanka don kari i m'a faamu dɛ mɛ a b'u ka ekɔliba ninnu na mɛ a bɛ kuranɛ dɔn dɔn cogo min na n'i y'an ka kalandenw fara ɲɔgɔn kan u t'a dɔn ten mɛ a tɛ arabukan dɔn peut-être ale tɛ a sɛbɛnni dɔn a ɲa ra mɛ a mago jɔra sura minnu na su rɔ a y'a sura in bɛɛ di an ma tubabukan la ka a sapitiriw n'a vɛrisew di an ma tubabukan na epi an y'a dayɛlɛ fana ka taa sɔrɔ o la tɛ si ekɔliden de don a tɛ arabukan dɔn a tɛ arabukan mɛn association min bɛ u bolo ekɔlidenw bolo o association membre dɔ don mɔgɔ dɔ don n dalen b'a la n'i ma min tɛ siran yɛrɛ n b'a fɔ a bɛ kalanyɔrɔ la yan su in na sa i m'a faamu sabu mɔgɔ jijalen don ɔ bɔn nin ye ekɔliden de ye a tɛ foyi dɔn arabukan na mɛ bilahi Su rɔ a kumana niveau min kan i bɛ an ka madarasa karamɔgɔ dɔ questionner ko nin bɛ sura jumɛn kɔnɔ a t'a dɔn ça veut dire n bɛ fɛ ka min fɔ ko nin ye ekɔliden ye o tɛ silamɛya tiɲɛ nin ye madarasaden ye o tɛ silamɛya yɛrɛ jira silamɛya ye dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ min dara ala la ka ala ko ɲini n'o tɛ mɛ a denmisɛnnin seli la denmisɛnnin seli kɔni na arabukan bɛ kalan yɔrɔ min na denmisɛnnin seli de bɛ yen denmisɛnnin seli ni silamɛya tɛ kelen ye mɛ n'i yɛrɛ kɔrɔbayara la maintenant i b'a dɔn de n'i bɛ kɛ silamɛ ye walima i bɛ kɛ kafiri ye est-ce que a bɛ faamu kojugu bon vraiment an balimakɛ in a ye an ka nisɔndiya bonya su rɔ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ yen u tɛ foyi dɔn arabukan na u bɛ ala dɔn kojugu ɔ bɔn kɔmi sise yɛrɛ nana o nɔgɔya a fɛ yan kaban ka kalanyɔrɔ jɔ kalanyɔrɔ min bɛ mɔgɔw lakalan kuranɛ na fɔlɔ ka tila k'i b'o la ka n'i lakalan diinɛ na ka sɔrɔ ka n'i lakalan tubabuw ka kan na a diplɔmu fila bɛɛ bɛ sɔrɔ ale ka kalanyɔrɔ la aw fɛ yan o nɔgɔyara kosɛbɛ o sira ye sira min jɛlen don Alahu akbar. mais a bɛ dɔw kɔnɔ ko tubabukan kalanni k'o bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la Aha. kan ti maa kɛ silamɛ ye o sa silamɛ yɛrɛ de bɛ yen Allahu akbar i mana kan o kan kalan bi diɲɛ na n'i mago bɛ ala la a sɛbɛnnen b'a kan bɛɛ la sa est ce que a bɛ faamu kojugu o tuma na mɔgɔ k'i den don ɛɛ ni ala sɔnna a ma sini ɲɛsigi bɛ min na na o ka Na. fisa sa ɛ n'o tɛ n'i kalanna arabukan jalan in na ten baara t'i bolo ɛ bɛɛ na se ka kɛ mori wa bɛɛ na se ka wajuli kɛ bɛɛ na alimamiya sɔrɔ ɔ tuma e kun falen don baara t'i bolo o de bɛ vagabond ni nkalonbatigɛla caya o de ye diinɛ yɛrɛ bolofara caya tan bɛɛ bi dɔ former i yɛrɛ ye i ka nafa kama parce que i ma baara sɔrɔ o est ce que a bɛ faamu o tuma na n'a donna bɛɛ bi dɔ faamu min na diɲɛ taa bɛ min na bi n'a ye dɔ faamu o fila bɛɛ la ka se ka jɔyɔrɔnin sɔrɔ o fana ka fusa Kulibali don kan ti maa kafiriya kafiri yɛrɛ de bɛ yen n'o tɛ kafiri kan tɛ yen. alahu akibaru. o yɔrɔ la. bɔn nin an balima dɔ ka lɛtiri ye o fana ye ɲininkali kɛ. ko n'a sɔrɔla sisan a y'a kɛ exemple di ko ni muso min bɛ mali la sisan. ayiwa mɔgɔ min bɛ fɛ ka furu kɛ muso wɛrɛ la ko i ye bamanan ye walima ivoiriyɛni ye ko u b'a fɔ an ti bɔ yɔrɔ kelen an t'an den d'i ma ko walima yɛrɛ o dɔ dɔ bamanan dɔw b'a fɔ u t'u den di siya dɔw ma est ce que o bɛ bɛn aha ayi siya ni siya na n balimakɛ an tɛ silamɛya ka foyi dɔn o la naam k'a fɔ ko silamɛya ko nin siya in man kan ka furu nin siya in ma Ah. tiɲɛ yɛrɛ la an t'o dɔn silamɛya la sa mais farafinya kɔni na an b'a kɛ naam aha parce que dɔw ko kadɔ ni bosow tɛ furu dɔw b'a fɔ siya dɔw ni siya dɔw tɛ furu mais k'a fɔ ko ala de ko ten en tout cas an ka kalan ma se o ma an m'a mɛn yɔrɔ si ko ala ko ten wa an m'a mɛn yɔrɔ si ko kira ko ten mais an ka jamana laadaw kɔni don nka a ni silamɛya ti ɲɔgɔn ka sira kan silamɛya m'a fɔ hakɛ ko yala ka taa mɔgɔ yɔrɔ la k'a fɔ a ka fɛn dila i ye pour que k'i kisi juguw tɔɔrɔ ma o n'a ɲɔgɔnnaw k'o bɛ bɛn wa balimakɛ o bɛ bɛn nka i ye min fara a kan sa ko turabuda ninnu sa ayiwa filɛli b'o la o yɔrɔ in kɔni o ɲɔgɔnfaamu yɔrɔw ka ca dɛ ayiwa nka taa mɔgɔ fɛ yen kɔni n dɛmɛ n kunko in na o tɛ haramu ye sabu dɔ ye dɔ dɔn dɔ t'o dɔn kɔni o ye wulibali ye o sabatilen don ɔ bon an balimakɛ ko n'i fa ko i ka muso furu i tɛ min fɛ ne hakili la an y'o o bɛɛ de lase sisan. ala n'o fana o y'o fana nɔgɔyalen ye. an balimakɛ dɔ ka lɛtiri ye nin ye o ka ɲininkali fɔlɔ ko yala kutuba kɔrɔfɔli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye. ko yala o bɛ bɛn wa ka kutuba kalan kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye mais a ko k'a kɔrɔ fɔ de ko ah. saruhu kutuba saruhu ko ka kutuba kɔrɔ fɔ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye ah. ko yala o bɛ bɛn wa bon o la an b'an balimakɛ jaabi c'est à dire mɔgɔ min ye juma seli ka kutuba kalan arabukan dama na i m'a kɔrɔ fɔ bamanankan na ou bien français ou bien anglais ou bien espagnol la en tout cas i m'a kɔrɔ fɔ a ka luga amiya la a bɛ sigi yɔrɔ min na o tigilamɔgɔw bɛ kan min mɛn i m'a fɔ o la k'a kɛ arabukan dama ye ten ka juma seli i ka juma ka ɲi mɔgɔ min i ye kutuba kalan arabukan dama na ka juma seli i ka juma ka ɲi mɔgɔ min fana i ye kutuba kalan arabukan na walima i ye kutuba kalan k'a kɔrɔ fɔ kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye naam a kɛra angilɛ ye a kɛra siniwa ye en tout cas i bɛ sigi yɔrɔ min na o mɔgɔw bɛ kan min mɛn naam o fana ka juma ka ɲi sa parce que kutuba de kɔrɔ ye discours naam bon i bɛ discours min kalan mɔgɔw ye naam i bɛ min f'u ye n'u t'a dɔn i bɛ ka min fɔ o nafa ka dɔgɔ dɛ sa mais fikihu kitabu dɔw bɛ yen naam minnu ko kutuba yɛrɛ kɔrɔ fɔli tɛ bɛn kan foyi la arabukan kɔ sa a dɔw kabakoya naam mais kitabu dɔ bɛ yas'alunaka fi din wal hayat na le docteur sarbasi ayiwa n'a y'o kɔnɔna lajɛ o b'a walawala aw ye kosɛbɛ naam kutuba kalanni arabukan na k'a kɔrɔ fɔ kan wɛrɛ la a bɛ bɛn foyi t'a la ni mɔgɔ min y'a kɛ parce que an b'a lajɛ kutuba yɛrɛ nana silamɛya la cogo di an bɛ k'o de ta a lasili la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a daga silamɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'i ka seli kɛ i ka côté la naam mais ni juma sera naam pour que silamɛ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan naam min bɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ fɛ naam a ka o fɔ silamɛw ye naam o tuma na o tun bɛ kɛ juma de tan o la ni mɔgɔw sɛgɛnnen nana ka bɔ quartier janw ni duguw ni wɛrɛw la naam ala ko arakan naani de ye selifana ye tan muhamadu komi mɔgɔw sɛgɛnnen don naam u nana don naam arakan fila bɔ a la naam i ka o kɛ ka u waaju fɛn min bɛ silamɛya kɔnɔ n'o ma faamu o don u k'o walawala u ye o la kutuba kun ti kɛ k'a fɔ juma o juma nin kutuba in bɛ kalan o kun tɛ ala kira ka kutuba ye kira ka kutuba de kun ye sisan n'a fɔra ko silamɛ fila ye ɲɔgɔn bugɔ sugu la bi wariko dɔ la ni kira y'o mɛn yanni a ka taa juma na n'a nana juma na u ye ɲɔgɔn bugɔ wariko la cogo min na kira bɛna kutuba kɛ o de a ti daga silamɛw a ka kɛlɛ nin ko nasɔn ninnu na a ti daga silamɛw a ka kɛlɛ nin ko nasɔn ninnu na nin ye haramu ye walima ni kira y'a mɛn ko ɲɔ sɔngɔ gɛlɛyara ko dɔ farala ɲɔ sɔngɔ kan sugu la ni kira y'o mɛn silamɛw kɛlen ka juma fa a bɛna kutuba kalan a ka kutuba de bɛ bɛn ko ɲɔ sɔngɔ yɛlɛni ma a ye dɔ bɔ ɲɔ sɔngɔ na a kana ko gɛlɛya a ka kutuba bɛ bɛn o de ma o tuma na nin na an b'a dɔn yen ko jaa kutuba dabɔra de minnu bɛna seli ka kuma ni olu ye k'u waaju k'u siran ala ɲɛ k'u hakili segin limaniya ma ka sɔrɔ ka arakan fila seli n'u ye bana an b'a dɔn kutuba kɔrɔ de ye nin bon o la n'i bɛ kuma arabu fɛ i bɛ a bɛ min mɛn arabukan de don i b'o fɔ a ye mais dɔw ko ko alakira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ u ka dalilu de filɛ nin ye quoi ko ala kira ka misiri kɔnɔ ko kira tun bɛ kutuba kalan arabukan de la ko mais o y'a sɔrɔ turukiw bɛ yen ko o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ti arabukan mɛn ko o bɛɛ kɔ kira ma kuma olu ka kan na ah. o ye faamubaliya de ye jamana si mɔgɔ kun tɛ yen ala kira nɔfɛ min tɛ arabukan mɛn o mɔgɔ si kun tɛ yen o ye nkalon finba de ye parce que sisan an filɛ ka bamanankan de fɔ piseke mɔgɔ caman bɛ anw na yan bamananw tɛ marakaw bɛ sɔrɔ yan sinɛfɔw bɛ sɔrɔ yan kadɔw bɛ sɔrɔ yan o n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ ka kan de b'u bolo mɛ u bɛna ayidara lamɛn ayidara bɛ kuma u fɛ bamanankan dɔrɔn de la k'a sɔrɔ maraka caman bɛ yan n bɛ ka marakakan fɔ ɔ ni mɔgɔ min ko ko ayidara tun b'a ka waajuli kɛ bamanankan la ka marakaw to yen ko a tun t'a fɔ marakakan na mɛ ne bɛ min fɔ marakaw b'o mɛn kaban ne bɛ se ka marakaw dama ka kan ta cogo di k'a sɔrɔ olu tɛ majorite ye ɛseke i y'a faamu o la kira ye arabu de ye wa kira yɛrɛ tun tɛ se ka kan wɛrɛ fɔ min tɛ arabukan sabu a t'a mɛn hali n'i kun taara ni kira ye ɛndiw bara a b'a fɔ arabukan de la a tɛ ɛndikan mɛn diɲɛ kan foyi tɛ ala kira tun bɛ min mɛn ni arabukan tɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ wa o arabukan la a t'a sɛbɛnni dɔn hali n'i ye gundo lɛtiri sɛbɛn k'a di kira ma a bi mɔgɔ de wele k'a kalan a ɲɛ na n bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko kira kun ti kutuba kɔrɔ fɔ foyi la arabukan kɔ kira kun ti foyi mɛn arabukan kɔ kelen wa kira tun bɛ mɔgɔ minnu seli mɔgɔ si t'u la min tɛ arabukan mɛn hali n'i tɛ arabu ye i b'a mɛn bilali tun bɛ yen bilali habasi tun bɛ makan yen olu bɛɛ tun bɛ kuma arabukan de la wa arabuw don wa etiopiyɛnw don wa afirikɛnw don wa alors sa an k'o yɔrɔ de faamu ne bɛ ka min fɔ an balimakɛ ka jaabi la dɔrɔn wayi kutuba kɔrɔfɔli a bi bɛn arabukan na a bi bɛn bamanankan na a bi bɛn angilɛ la i bi mɔgɔ minnu seli u bi kan min mɛn ka kutuba kalan o la vraiment a b'u nafa kosɛbɛ o de ka ɲi mais n'a ma kɛ o la dun n'a kɛra arabukan dama ye juma ka ɲi arabukan dama a kɔrɔ tɛ fɔ juma ka ɲi mais n'i y'a kɔrɔ fɔ dun a ɲɛna ka t'a kan a banna ɲininkali filanan naam tari olu mun fɔ alimami na alimami min ye funankɛ ye aha k'a sɔrɔ alimami kɔmɔgɔ yɛrɛ ka kɔrɔ a ye aha ɛɛ n balimakɛ naam an tɛ foyi f'o la o ka ɲi kojugu kɔ allahu akbar alimami min ye funankɛ ye o de ka kan ni alimamiya ye o n kɛ ala kira tun bɛ mɔgɔ minnu seli wa a faw de don wa a kɛra kira y'a faw n'a mɔkɛw de cɛ la olu de tun bɛ seli a kɔfɛ funankɛ ka alimamiya ka ɲi mɛ mɔgɔw bɛ siga yɔrɔ min na n b'o yɔrɔ f'i ye mɔgɔw ti ban funankɛ la ka alimamiya la ko funankɛ yɛrɛ tɔgɔ don koyi kɔmi funankɛya laada o tɛ taa jɛnɛyaw kɔ ani dɔnkɛyɔrɔlataw ni nkalontigɛw ani silimansotaw funankɛya b'o de dɔ kosɛbɛ o de la mɔgɔw bɛ siran funankɛ ka alimamiya ɲɛ nka funankɛ min n'i jogo dɔnnen don mɔgɔw y'a dɔn i tɛ jɛnɛyakɛla ye nin walejugu ninnu kɛbaa t'i ye e de ka alimamiya ka ɲi kojugu sabu funankɛnin min y'a yɛrɛ di ala ma o de ko ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o b'an ka hadisa bɛɛ la cɛkɔrɔbaw kan ka pilasi di denmisɛnninw ma fana parce que u kan k'u dege naam o yɔrɔ fiɲɛba b'an na aha ni ne kɛra alimami ye n bi kɔrɔ Aha. ka si jɛ ka n dɛsɛ fo mɔgɔw bɛ n bolo minɛ o bɛɛ kɔ n tɛ alimamiya dabila Allahu akbar mɛ aha an ka foro n ti mɛɛn fiyewu n bɛ b'o la ka n denkɛ bila foro la yen ok o ye baara ye o ye baara ye o Allahu akbar sari i m'a faamu dɛ. kojugu ɔ fo an ka yɔrɔ dɔ de faamu n bɛ fɛ ka nin nin hakilila in di an ka ɲɛmaaw ma Aha. faamuba dɔ de don naam ɛ denkɛ caman b'e bolo Aha. kasumu bɛ yen daramani bɛ Aha. yen i denkɛ kɔrɔba in sunguruntigɛlaba Aha. nka n bɛ alimami denkɛ in dɛmɛ ahan mɛ alimami n bɛna pilan dɔ yir'i la i sabali ka du bɛ ɲɛ i ɲɛ na o tɛ ɲɛ f'i yɛrɛ ka diɲɛ bonya kɔ dɛ e ma dɔ kɛ alimamiya la sa k'a sɔrɔ i ma dɛsɛ i ma kɔrɔ ka se nivo jan ma e k'i denkɛ weele ba nin ka lu na an ka taa juma na e k'a bila i ɲɛ na ko e ka mɔgɔw seli mɔgɔ dɔw b'i kɔfɛ u t'a fɛ koyi mɛ i ma sa fɔlɔ alimami u bɛ siran i ɲɛ dɔw ta ye i bonya b'u yɔrɔ olu b'u daden de i den bi mɔgɔw seli o don N bi kelen f'i ye i den bɛ sunguruntigɛ la de yan ya a tɛ sigi so kɔnɔ yɛrɛ mɛ don min na n'i y'a bila a ka mɔgɔw seli n'a bɔra misiri la kana na fɛn f'a ye dɛ e k'i den k'a lajɛ bani bilayi o don a tɛ bɔ fiyewu sabu sisan i yɛrɛ denkɛ bɛ maloya mɔgɔw selila ne kɔfɛ sisan o mɔgɔ kelenw ka tila ka ne ni walimuso ye kare kɔnɔ walahi maa tɛ foyi f'i denkɛ ye a yɛrɛ b'a yɛrɛ fɛɛrɛ ta k'a jɔ ye